ka olu kɛlɛ ka bɔ farikolo la a bɛ fɔ olu de ma ko les antioxydants alors maintenant ni a manquera farikolo farikolo la a bɛ na ni jumɛn ye a bɛ na ni jumɛn ye a bɛ na ni farifaga ye adamaden na kelen a bɛ na ni kɔrɔ joona ye adamaden na fila a bɛ na ni fɛn jumɛn ye fana a bɛ kɛ sababu ye ka bana basigilenw kɔkɔrɔ don farikolo la o bana basigilen dɔ ye jumɛn ye o dɔ ye tansiyɔn ye o dɔ ye dusukunnabanaw ye o dɔ ye kɔnɔnabana banbali ninnu ye komi koko ka taa se furudimi banbali ninnu ma

farikolo dɛmɛnanba de b'a la o produit dɔ ye jumɛn ye aloe vera minɛ ni kelen o kelen o bɛɛ bɛ jɔ jɔyɔrɔ de la ka daminɛ bidon jaune na berry nectar bits n' peaches ka taa se freedom ma olu bɛɛ ye minɛ ye minnu falen bɛ aloe vera la minnu bɛ kɛ sababu ye ka farikolo kɔkɔrɔ don ka jugu ninnu kɛlɛ ka bɔ farikolo kɔnɔ kɔmi a b'o dɔn cogoya min na ka kɔrɔ an ka bidon jaune nin a bɛ fɛn caman kɛ farikolo la précisément c'est un parfait nettoyant la pulpe d'aloe vera ni o ye aloe vera yɛrɛ nɔnɔ ye nettoyant kɛrɛnkɛrɛnnen de don mun bɛ kɛ sababu ye ka farikolo ka daminɛ joli la ka taa farikolo yɔrɔ bɛɛ lajɛlen fɛ k'u bɛɛ débarrasser ka bɔ nɔgɔ basigilen ninnu na minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka farikolo affaiblir ka kɔrɔ joona lanati farikolo kɔnɔna na donc o produit ye olu de ye donc ka daminɛ aloe vera bidon na produit filanan min bɛ yen n'o bɛ tugu aloe vera bidon na o ye an ka absorbant c n'a fɔ o ma ko vitamine c n'a fɔ o ma ko absorbant c avec son d'avoine le son d'avoine associé à la vitamine c donc procure maintenant o bɛ kɛ sababu ye ka fɛn dɔ lase farikolo mun bɛ kɛ sababu ye non seulement ka vitamine C ko mako ɲɛ mais en même temps qui facilite aussi la flore intestinale la digestion donc eh, a bɛ kɛ sababu ye ka digestion kɛ ka ɲɛ dumuni yɛlɛma cogo ɲuman ka o sabati farikolo fɛnɛ kɔnɔna na maa minnu bɛ yen ni sunɔgɔko gɛlɛya b'u kan fɛnɛ donc an ka vitamine C nin a b'u dɛmɛ fɛnɛ ka bɔ o gɛlɛya nin fɛnɛ kɔnɔna na ka taa se jumɛn fɛnɛ ma a fɔ produit ma ko Arctic Sea super omega 3 donc o fɛnɛ super antioxydant don minnu bɛ Forever kɔnɔ donc minnu bɛ conseiller mɔgɔw ye kosɛbɛ kosɛbɛ donc i kan ka i janto mun na surtout surtout an bɛ yɔrɔ min na bi bi in na ni a yirala k'a fɔ an ka farikolo bɛ ka kasara sɔrɔ sira caman fɛ dumuni duntaw la fiɲɛ samantaw la ka taa se an yɛrɛ bɛ negekumafɛn caman consommer o bɛɛ de bɛ kɛ sababu ye ka nɔgɔ basigilen ninnu basigi farikolo la hali n'i t'a fɛ donc o kɔfɛ fɛnɛ produit filanan sabanan bɛ yen a bɛ f'o ma ko propolis comprimé propolis ye minɛ lakodɔnnen ye didenw bɛ mun labaara k'u ka di kɔlɔsi ka di kɔlɔsi fɛn juguw ma o de b'a to di yɛrɛ tɛ toli fiyewu donc propolis comprimé o fɛnɛ bɛ fara antioxydant ninnu fɛnɛ kan ni o ye super antioxydant ninnu ye donc produit masa min fɛnɛ bɛ ka fara o bɛɛ lajɛlen kan a bɛ fɔ ko lycium plus lycium plus ale fɛnɛ ye minɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ye mun dilanna ka bɔ lycium ani jiri damadama de faralen bɛ ɲɔgɔn kan ka o minɛn de dilan principalement le lycium plus donc lycium ye jiri ye jiri min lakodɔnnen bɛ ni a ka résistance ye face à n'importe quelle situation donc ale bɛ kɛ sababu ye ka farikolo fɛnɛ tagan ka kisi ka bɔ jugu ninnu fɛnɛ tɔɔrɔ ma produit laban n'an bɛ se k'o fɔ fɛnɛ a fɔ o de ma sa ko forever daily forever daily daily yɛrɛ kɔrɔ ye ko au quotidien i bɛ se k'ale kɔnpirime in ta don o don i bɛ se k'ale kɔnpirime in ta a bɛ kɛ sababu ye fɛn o fɛn bɛ yen ni tirimaw ni vitaminiw minɛnw la k'olu n'o bɛ se ka manki farikolo la a b'o de kɔte farikolo ye a lɔnkɛ de zurun dɔnku ale yɛrɛ tɔgɔ dara kama fɔra bɛ den bi dɔnku sa sen kɔnpme k'i fɔ kɔte ɔ bɛɛ de kɔsɔn o ko